Saludi saludi a totus. Oi est su binti de martzu e ita si narat su calendàriu candu seus lòmpius a su binti, bintunu de martzu? Chini ddu scit ca est lòmpiu su No intendu? Su beranu, bravus, su beranu! E duncas 'olit nai ca est spaciau s'ierru! Però no est sceti su calendàriu chi mi fait a cumprendi candu est spaciau s'ierru e chi est intrau su beranu, berus, de ita mi nd'acatu ca est intrau su beranu, prima de totu, is diis funt prus longas, duncas ci funt prus oras de luxi e prus pagu oras de scuriu, poi de ita mi nd'acatu, Su tempus, su tempus no est prus lègiu comente in gennaju, in mese 'e idas, in friaju, ma est pagu pagu prus bellu, nci est prus soli e nc'est prus callenti. E duncas, giai ca nc'est prus callenti, ita sucedit in is giardinus, in is bìngias, in su sartu, ita sucedit? Torrat a cresci s'erba, torrant a nasci is froris, i est unu mundu totu colorau. E poi sucedit una cosa bella meda chi chi a mei mi mi fait mi fait provai felicidadi, mi fait essi prexada, torrant is arrundilis, chi est unu pilloneddu s'arrundili, chi a mei mi praxit tropu, poita mi mi fait propriu sentidu de beranu e de istadi ancora de prus. Però provaus a pensai, Ita, comenti, comenti se s'estis a intendi chi su beranu no torrat, chi abarrat sempri s'ierru, sempri s'ierru? Provai a ascoltai, a ascurtai custa storiedda de Oscar Wilde, chi si narat Su giganti egoista, e provai a cumprendi ita bolit nai a bivi sempri in s'ierru, comenti s'estus a intendi chi ci fiat sempri frius, sempri sa ni, sempri su, sa cilixia, Deu ia a morri prima. Però immoi ascurtai sa storiedda e agoa si torraus a biri ca feus unu laboratoriu impari propriu a pissus de sa de su beranu. Si bieus fra pagu.
Su giganti egoista. In d'una bidda tesu meda ddoi fiat unu giardinu bellu diaderus chi tzerriant su giardinu de su giganti. Ingunis, in mesu a froris de dogna ratza e colori e matas mannas mannas, andànt a giogai is pipieddus candu ndi essiant de iscola. Ddoi andànt in sa tèmpora bella ma in s'ierru puru, poita ni e cilixia faiant parri cussu logu sempri bellu. Ma cussu giardinu fiat de unu giganti e una bella dì fiat furriau pustis de essi mancau po tempus meda. Candu hiat biu is pipieddus gioghendi apiculaus in is matas e in mesu a is froris, si fiat inchietau meda. E ita ci feis innoi? Baxeisindi, no si 'ollu prus biri in domu mia! hiat tzerriau su giganti. Is pipieddus si fiant fuius e su giganti hiat serrau su giardinu a intru de unu muru atu atu, serrau su potali a crai e apicau unu cartellu innui hiat scritu, Innoi no si podit intrai. Fiat lòmpiu s'ierru e fiat passau. Su beranu fiat torrau in dogna logu, foras chi in su giardinu de su giganti egoista. Innias no nci fiant prus is pipieddus arriendi e gioghendi e is pilloneddus, tristus tristus, mancu ddoi fiant torraus a cantai. E in cussu mudori is matas no intzeurrànt e is pradus imbussaus de sa ni no faiant nasci s'erba. Fiant prexaus sceti sa ni e sa cilixia, chi po fai festa iant tzerriau a su làndiri e a su bentu 'estu. Su giganti abarràt totu dì ananti de sa forredda fogu allutu, imbussau in d-una burra de lana, e no cumprendiat poita sighiat a fai diaici frius, e sa dì fiat grutza diaici. Ma su beranu ocannu no ndi lompit? si domandàt intra de sei. Ma unu mengianu, una mùsica allirga ddi fiat lòmpia a is origas. Fiat un'arrundileddu chi fiat passau ananti de sa fentana schiulendi. Su giganti si fiat acrarau in fentana e iat biu una pariga de piciocheddus chi fiant intraus in su giardinu e fiant atziaus in is matas e is pilloneddus ddus sighiant cantendi. Matas e pradus si fiant prenus de tzeurras e erba birdi. Nci fiat sceti unu pipieddu prangendi, poita no nci arrennesciat a atziai in d'una mata. Su giganti iat pentzau, Seu stètiu egoista, apu strangiau is pipieddus de su giardinu e su branu no est torrau. Ah! Ma de oi totu at a cambiai. Apu a agiudai cussu pipieddu a ndi atziai in sa mata. E su giganti fiat bessiu in su giardinu. Is pipieddus timarosus si 'oliant a fuiri. No, no, abarrai! iat nau su giganti. Apu cumprendiu! Seis bosatrus chi ndi botais su beranu, abarrai, 'ollu giogai deu puru! E nendi diaici, iat pigau a pallas a su pipieddu chi fiat prangendi e dd'iat fatu setzi in d'una nai bella grussa. E luegus sa mata si fiat imbussada de follas e iat cumentzau a bogai frori. Su pipieddu prexau iat imprassau su giganti e dd'iat basau. De cussa dì is pipius fiant torraus a giogai in su giardinu e cun issus fiant torraus froris, frutus e pilloneddus a cantai. Su giganti giogàt cun issus e ddis contàt stòrias de totu is logus chi iat biu. Is annus passànt. A is beranus sighiant istadis, atòngius e ierrus, ma su beranu torrat puntuali dònnia annu. E in su giardinu, su giganti, chi no fiat prus egoista, giogat sèmpri cun is pipius. Ma de cussa dì su giganti no iat prus torrau a biri su pipieddu chi iat agiudau a tziai in sa mata, e prus de un'ota iat domandau a is atrus, No ddu connosceus, mancai est andau a bivi in un'atru logu? dd'arrespondiant cussus. Su tempus passat e su giganti si trumentat. Fiat torrau s'ierru e su giganti, imbeciau, castiendi su giardinu imbussau de ni, iat apubau una mata froria e asuta de sa mata su pipieddu chi tanti iat cicau. Ma, po issu su tempus no fiat passau, issu fiat cumenti su giganti dd'iat biu sa primu 'orta. Su beciu fiat andau in foras currendi e iat imprassau su pipieddu e agoa dd'iat domandau. Ma po tui su tempus no est passau? Deu seu beciu e tui ses ancora comenti fiast insaras. Deu seu su spiritu de su bonu coru, dd'iat respustu su pipieddu. Po mei su tempus no esistit. 'olia biri chi ti fiast pentiu diaderus e giai ca ses istetiu sinceru seu beniu a ti cumbidai in su giardinu miu. Cun prexeri! iat arrispustu su giganti, e innui est? Est innoi, iat nau su pipieddu, e dd'iat amostau unu circhiolla aparessiu de su nudda. Iat pigau sa manu de su giganti e cun issu fiat andau faci a su circhiolla.
E duncas, eis pentzau a comenti iat èssi su mundu chentza chi arribessit su beranu, lègiu meda, poita su beranu est sa tèmpora prus bella de s'annu, cun is fragus, cun is profumus, cun is pilloneddus chi cantant, cun is froris chi chi ndi essint, po mei est sa tèmpora prus bella, impari a s'istadi, però. Nc'est unu pagheddu de bellu in dogna tempora e poi totu is temporas funt utilis aintru de s'annu po una cosa o po s'atra. E intzandus su traballeddu, su laboratoriu chi si 'ollu proponni oi est custa guarnissa, una cornice, una guarnissa chi chistionat propriu de beranu, poita ita bieis in custa guarnissa? Prima de totu nci funt is froris, deu apu scerau de fai is arrosas, is arrosixeddas, de una pariga de coloris chi praxint a mei e poi ci funt is mariposas le farfalline chi bolant in pitzus de is froris s'erba birdi su xelu azullu ita mancat a innoi in custa in custa sintesi de de beranu giai nudda depius sceti provai a ddu fai impari ca est una cosa facili Immoi si naru ita si serbit, primu de totu si serbit unu follu de cartòciu a colori de de gelu o asullu, custu est a colori de gelu, custu est asullu, a prexeri de bosatrus, poi custu arrogu de cartòciu ddu depeus incollai e duncas si serbit sa colla stick Ddu depeus incollai in unu arrogu de cartòciu de riciclu, prus o mancu de sa pròpia misura de su follu de cartoncinu, e poi si serbit custu cust'àteru arrogu de cartòciu de custa forma, unu pagheddu a forma de cravata chi est su sa parti de palas, nareus de su de su cuadru, de sa guarnissa, chi serbit po ddu fai abarrai in pei, e unu arrogheddu de stringa de nastrixeddu, prus o mancu cantant essiri cincu sesi centimetrus, poi si serbit unu pagheddu de ritaglius de de cartoncinu, Custu birdi, custu est de sa misura de de su ladu prus crutzu de su cartoncinu, e birdi poita mi serbit po fai s'erba, difatis dd'apu giai disegnada dda depu sceti segai cun is ferrus, e duncas mi serbint is ferrus, poi mi serbint unu pennarellu arrubiu o de un'atru colori puru chi si praxit, poita deu custas ddas apu fatu a colori de arrosa immoi provaus a ddas fai cun s'arrùbiu e unu pennarellu birdi poi mi serbit unu una penna una pinna niedda custa est a punta fini ma andat beni unu pennarellu nieddu puru poi mi serbint tres macarronis a forma de mariposa E poi mi serbit unu arrogu de de follu di aici chi depu piegai a mitadi po ricavai is follixeddas de de is arrosixeddas, difatis ddas apu giai disegnadas, ddas depu sceti segai. Poi mi serbint propriu is is arrogus de paperi colorau po ricavai is arrosas Deu nd'apu giai fatu calancuna, e chi est giai pronta, e apu giai fatu fintzas calancuna follixedda pronta po dda incollai. Ah, un'atra cosa chi si serbit est sa colla callenti chi apu giai atacau a sa currenti po po si callentai. Custus funt is arrogus de paperi chi mi serbint po fai is arrosixeddas, arrùbia colori de arrosa E biancu, deo innoi invece apo postu biancu, poi apo fatu su bicolore cun su colore de arrosa arrubiu e grogu, innoi cambiaus unu pagu. Poi mi serbit unu pinzellu, poi mi serbit sa tempera bianca e niedda e po fai is mariposas, ma chi 'olat chi 'osatrus 'oleis podeis imperai fintzas un'atru colori e poi unu pratillieddu po ci ponni sa tempera a intrus e intzandus cumentzaus cun su incollai cun sa colla stick su follu asullu in su cartociu Non nc'est abbisòngiu de ndi ponni meda meda de colla, ndi poneus giustu unu pagheddu e ddu ncollaus a pitzus de su paperi de riciclu. Diaici. Mi serbit unu supportu cirdinu poita agoa depit abarrai in pei sa guarnitza e duncas mi serbit un'arrogu de paperi chi siat pagu pagu prus tostau. Poi, una 'orta chi apo fatu custu, cumentzu a segai is cosas, prima de totu segaus s'erba, s'erbitedda birdi, cant'at essi de artària, Tres centìmetrus prus o mancu, no tropu manna, desinuncas tocat a tzerriai unu giardinieri po ndi segai s'erba ca no si bit atra cosa e duncas pigu is ferrus e cumentzu a segai s'erba. Bella birdi birdi brillanti cumenti esti s'erba de beranu. Nci 'olit unu pagheddu de tempus po dda segai, no nci apu pentzau de dda segai giai, aici fiat giai pronta. Atentzioni cun is ferrus poita custus funt puntudus e tocat a donai atentzioni, 'osatrus chi teneis is ferrus chentza de punta cun sa punta tunda est mellus, cussus chi depint adoperai is pipius funt prus adatus. Però sa punta, nareus, diaici acutza est mellus poita mi permitit de arribbai fintzas a fundu chentza de fai tropu traballu, tropu stentu. E diaici teneus s'erba pronta e dda incollaus diretamenti, diaici est giai incollada. Dda fai bai prus a fundu. Chi 'olesi podesi fintzas no dda disegnai, dda fai diretamenti diaici unu pagheddu a zig-zag, deu dd'apu disegnada poita ddi 'ollia donai unu pagheddu de fruma de froma de de tupa, de cespugliu, fatu fatu, e duncas mi pigu su su fogliu su su fogliu asullu e in su fundu de sa pagina mi pongu pagu pagu colla e ci pongu s'erba birdi birdi Diaici. Imoi totu su poneus a una parti e si dedicaus a fai is arrosas. Parint dificilis ma funt facilis facilis de fai poita bastat a pigai un'arrogu cuadrau de paperi, custu est biancu, e ddi 'ongu una fromma tunda. Prima de totu. E duncas sa prima cosa de fai est custa, fai custus arrodeddus de paperi a fromma tunda e custa est sa rosa e poi una 'orta chi apu otentu custa cosa, chi apu ricavau custu tundu, ddu depu sceti segai a vortici, diaici cumentzu de unu ladu e circhendi de lassai sempri sa sa propriu larghesa, nareus, sa propria su propriu ladu cantu podit esser unu centìmetru, dipendit de cantu est mannu s'arrogu de paperi, custu est bastanti mannu e duncas potzu potzu lassai fintzas unu centìmetrus, unu centìmetru de de larghesa, però custu ca est piticheddu piticheddu dd'apo a fai prus prus piticheddu, custu at a esser unu unu bocciolleddu de de arrosa poita est pròpriu pròpriu piticheddu Diaici. E duncas una 'orta chi apo fatu custu, m'at mancadu custu 'e biancu, una 'orta chi deo chi apo fatu totu is vorticis ddus depu arrumbullai Girai totu in a giru de issos etotu. Cumentzaus de cussu piticheddu, pigu su ladu sa ziredda, nareus, puntuda e ddu giru, fatzu prima unu ddu giru diaici pagu pagu e poi dd'arrumbullu diaici, cumenti si fait cun is stellas filantis in carnovali, totu a giru a giru a giru a giru diaici, Custu est piticheddu est spaciau in pressi. E apo tentu unu bocioleddu de arrosa e duncas ci funt cussus mannus e cussus piticus poita ddu sciesi comenti funt is arrosas. Immoi fatzu custas a colori pròpriu de arrosa, sa pròpriu cosa. Pigu sa pati puntuda da giru a pati de aintrus e d'arrumbullu totu totu fintzas a sa fini. Circais de da tenni aguantada bella strinta poita un'ota chi da lassais s'oberit a sola, comenti faint is arrosas. Cumenti chi fessit una unu frori sboccendi. Immoi est e dda tengo dda dda poto strinta beni beni e una 'orta chi dda mollu s'oberridi a sola diaici dda firmaus agoa cun sa colla callenti. Immoi fatzo custa puru. E no mancat asceti sa bianca. Sa bianca si fiat narendi prima, custa esti a colori de arrosa, però custas ddas apu fatta bicolori cun s'arrubiu. Ddu podeis fai candu esti giai acabada de fai s'arrosixedda O puru dopu de si fai a innantis. Deu custas ddas apu fata fatas candu apu giai acabau, duncas apu pigau su colori arrubiu e dd'apu pintada sceti in sa parti de de su petalu innui acabat su petalu, però ddu potzu fai fintzas candu est ancora a vortici, candu no apu ancora fatu sa rosa. E po ddu fai diaici ddu depu colorai sceti cun sa parti esterna, sa parti esterna, sa parti esterna, fatzu totu su giru sempri sa parti esterna e diaici est prus facili puru a ddu a ddu fai, si fatzu biri. E duncas cumentzu innoi de sa parti prus esterna, prus in foras. Ddu bieis comenti essit? Coloru sceti sa parti in foras e in foras e fatzu totu su giru de sa rosa. Ddas connosceis is rosas chi tenint dus coloris? A mei cussas mi praxint meda. In domo mia puru in su giardinu ndi tengu biancas cun totu su bordixeddu a colori de arrosa e funt propriu bellas de ddas biri aici. Poi is arrosas funt bellas totus, is froris funt totus bellus. E custas no ddu podeus fai no ddus depeus mancu tirai de sa matixedda poita funt fatus de paperi e duncas cussas beras ddas lassaus aintrus de su giardinu e custa invece dda podeus imperai po fai su traballeddu nostu mi fatzu totu su giru E tengu una cosa diaici. E agoa andu trancuilla cun, comente apo fatu prima, arrumbullendi s'arrogu de paperi. Una 'orta chi fatzu beni is rosas, mi fatzu is follixeddas e duncas mi pigu custu arrogheddu birdi, apu a depi fai custu, e immoi si ddu spiegu, cussa puru est fata. Allora mi mi serbit unu pagu de cartòciu birdi, ddu piegu a mitadi diaici, agoa cun d'unu lapis mi mi disegnu totu is follixeddas de sa froma chi mi praxit e in sa manera chi mi praxit e e ddas segu po essiri cumenti ddas apu fatas innoi Apo lassadu innui nc'est sa piega de sa de su paperi una una pati pagu pagu prus larga frullada e inveci sa pati propriu in sa punta est in in sa pati oberta diaici custa pati est abarrada doppia e duncas immoi si ddu fatzu a biri abarrat serrada E funt duas follixeddas acapiadas a pari e ddas potzu incollai in su cambu de sa rosa. Custas puru una pariga ddas apu giai fatas, aici acudeus a fai totu in trancuillidadi. Ndi podeis fai cantu ndi 'oleis. Deu nd'apo fatu prus o mancu duas po o mellus una dòpia po po cambu, ma chi 'osatrus 'oleis ndi podeis fai de prus puru, comenti si praxit de prus. Ok. E custa puru est fata. Imoi pigaus su scenàriu, nareus, poi pigaus sa colla callenti e decideus innui ponni Is rosas e de cali colori. E intzandus innoi apu fatu in mesu cussas biancas e immoi in mesu ci poneus cussas arrùbias. Cumentzaus cun sa prima, poi is atras 'enint a bellu a bellu ddas sistemaus comenti est mellus. Pongo pagu pagu colla callenti, 'osatrus podeis imperai fintzas a sa colla vinilica ca funtzionat acetotu e duncas innoi invece in is ladus nci poneus is bocciolleddus, is bocciolleddus de arrosa. Ddus poneus acanta custus. Diaici. Chi abarrat meda meda obeta aciungeis pagu pagu colla aintrus aici abarrat prus cumpria. Poi pigaus cussa cussas biancas e arrubias e ddas poneus a custa banda, ndi poneus una innoi

E s'atra dda poneus mancai innoi in basciu. Diaici. E si mancant sceti cussas a colori de arrosa. E cussas ddas poneus a custa banda. Una dda poneus innoi. Un'atra dda poneus in atu. A su costau de cussa rubia. E a bosatrus is arrosas de ita colori si praxint? Ddas podeis fai viola, ddas podeis fai lassai totu biancas chentza de fai su bicolore, ddas podeis fai grogas colori de arrosa, arrubias, de su colori chi si praxit de prus e de cussu puru chi teneis in domu a dispositzioni e custa dda poneus innoi in Innoi in basciu. E aici. E cun is arrosas eus spaciau. Attaccu puru is mariposeddas, immoi dda tengu in is manus sa colla.

Prima de incollai is follas mi pintu is mariposas. Custas puru ddas fatzu biancas poita mi praxint. E intzandus cun sa tempera bianca ddu podeis fai fintzas prima de ddas incollai però E però ddu depeis fai unu pagheddu prima diaici asciugant beni no ci ponit meda a asciugai però ci ollit a dogna manera su tempus chi ci ollit duncas o ddu feis innantis unu pagheddu de tempus prima mancai mesoredda prima o mancai ddu feis immoi cumenti ddu seu fendi deu una 'orta chi est incollada T'ant no imbrutaus meda meda su follu chi donaus atentzioni, poita abarrant unu pagheddu staccadas de de su follu essendi tridimensionalis. Adonados de biancu e apu spacciau. Moi ddas feus asciugai pagu pagu, giustu unu pagheddu, una pariga de minutus. E agoa pigaus su nieddu e acabbaus de de fai is dettaglius. Diaici. Custu mi dd'est postu. Potzu cumentzai però a fai is antenas de is mariposas ca custu non m'istrobbat. E chi 'ollu potzu fai fintzas su tratègiu comenti funt bolendi de unu frori a s'atru diaici. Moi feus finta ca ca custa si nd'est andendi de custa rosixedda a colori de arrosa. Custa dda deus andai in cussa rubia e custa in cussa bianca. Ddi feus fai unu giru puru. Diaici. Immoi pigu su colori birdi, su pennarellu birdi e mi cuncordu is camus de is arrosas. Eh, custa est difficile ca nc'est pagu logu de passai. Poi mi ndi tiru unu pagheddu de filacitus de colla ca mi strobant e potzu disegnai fintzas cussas folixeddas chi funt subitu asuta de de sa rosa po ddi 'onai pagu pagu prus froma de arrosa Chi 'oleis, desinuncas dda lassaisi diaici, no nc'est abbisòngiu de fai totu custa particolàrisi in prus, però funt pagu pagu prus elegantis cun custa cun custas follixeddas diaici Immoi pigu torra sa colla callenti e attaccu is follixeddas. Apu nau ca ndi pongu duas, o menu una, in dogna. Cambixeddu, diaici, in sa parti de mesu, dda incollu, aici abarrat, obetta, unu pagu obetta e unu pagu serrada, però sempri tridimensionalli, ca est prus bellixedda. Poi est berus ca is follas de is arrosas no funt diaici, però no no potzu pretendi de fai una cosa oguali oguali oguali a a cumenti est in in sa realidadi e duncas m'acuntentu de fai una cositedda de diaici, però chi seis pibincus podeis inventai un'atera manera de fai is follas de is arrosas. Chi dda assimbillint de prus. M'amancant sceti custas in is arrosas biancas e agoa mi potzu dedicai a acabai is mariposas.

unu ddu pongu innoi e s'atru ddu pongu innoi diaici e cun sa colla no no apo ancora acabau poita depu ponni sa cravatedda E biu ca apu perdiu sa sa colla. Eccola qua. E duncas mi pigu sa cravatedda e pongu pagu pagu colla innoi. Mi ddu giru. Allora, custa parti dereta depit acabai in sa parti dereta de su follu e duncas mi dda pongu, mi pongu pagu pagu cola innoi in mesu, non est berus, no nci depu ponni custu, fia sballiendi, mancu mali ca mi ndi seu acatada, allora custu e poi s'atru arrogu mi ddu pongu Innoi. Diaici no s'oberit tropu. E custu pigu sa misura innoi, poita depit acabai giustu giustu e mi pongu pagu pagu colla innoi in pitzus. mi ddu incollu innoi in mesu, circaus de ddu ponni in mesu diaici abarrat a strantaju poi chi non si praxit custa cosa chi depit abarrai in pei podeis fai unu stampixeddu no in pitzus ddi ponni unu arrogheddu de spagu o de cosa de cosa diaici e ddu podeis apicai puru allora s'ultima cosa de fai funt is alas de sa mariposa e duncas mi mi serbit sa tempera niedda ndi pagu ndi pongu pagu pagu innoi e cun su cun su pinzellu mi fatzu is ogus nareus de sa de sa mariposa o a parti de susu o a parti de basciu cumenti si praxit de prus ddas apu mesturadas e poi depu pintai sceti sa parti esterna in foras de de is alas, custas mariposeddas ci funt a tot'annu est berus no ci funt sceti in beranu, però nareus ca funt perdixedas de de piri poita funt semplicis Però a su pròpiu tempus funt elegantis comenti dònnia mariposa. Torru a nai chi a bosatrus si si praxit de prus dda podeis fai de dònnia colori, de su colori chi si andat de prus, chi s'agradessi chi s'agradessit de prus. E spaciau. Eccu qua. E sa guarnissedda nosta, sa cornici est pronta, o po dd'apicai o po dda ponni innui 'oleis chi si praxit e nudda, si saludu M'auguro chi si seis ispassiaus a fai custu laboratòriu de su beranu cun mei e si torraus a biri un'atra borta, però prima de si saludai si fatzu intendi una poesia chi apu portau in sardu, dd'apu agatada in internet, chi chistionat pròpriu de un'arrùndini chi portat su beranu e duncas si lassu cun custa poesia e nudda, si saludu e si torraus a biri un'atra borta. Basideddus a totus.
Beranu. Torrat s'arrùndili, torrat de su mari, tenit is alas stancas, si depit pasiai. Asut'e grabetura nci at unu loghixeddu chi su soli callentat giai de mengianeddu. Beni arrundiledda, beni innoi su niu a ti fai, innoi pasiadì is alas stancas de su longu bolai.